Ndinachoka m'boma ndinasiya 1 billion US dollar 1 billion madola a forex kwa zonse zimene zatha zimenezo Imeneyo, kodi zapita kuti Peter Mutharika pamene amachoka mboma anasiya forex 1 billion dollars 2021 chakwera anaisowetsa anyamata ogulitsa magalimoto anayamba kuchepa mankhwala fetereza and even shuga zimasowa nthawi yomweyo chakwera anasanduka bilioneya mwana wake anagula makampani 7 mothandizidwa ndi mumba m'misonkhano amatinamiza kuti vuto ndi covid

komanso Namasowa anayamba kupulinta ndalama ku reserve bank kumagawira anthu ma 150000 m'mitu mwawomo akuti amakonza chuma cha dziko lino ndiye taonani lero ma 150000 anasiya kupereka katundu anakwera double double anthu akulephera kudya chifukwa ndalama zikusowa Akuluakulu, kunena mosaphyatira, Jailosi walephera. 16 September, maso athu ayang'ane chimanga. Mukatenga ballot paper, osataya nthawi kuyang'ana uko ndi uko. Gemu ndi chimanga komanso ife amene timadziwa kulemba tikakafika pa bokosipa tikangoti chani koma chochongacho chisakapitirire kunja kwa bokosi tigwirizana? amene sitimadziwa kulemba akakatiikira inki mkati mwa chala tikalowe m'kabokosimo kukangoti chani
atsogoleri abodza sitikuwafuna ukalonga vitumbiko mumba anakana lonjezo la fetereza wa 4000 komatu amalonjeza dziko lonse likumva ndiye timafunsa ngati akukana fetereza wa 4000 500000 makanda account adzayilola ana amenewa ali pa mavuto chifukwa ndikunena pano sanabadwe sakudziwanso kuti achakwera awalonjeza makobi podzafika 2043 adzafunsa ndani chifukwa ngakhale makolo a anawa ambiri kudzakhala kulibe 2020 anazungulira dziko lonse ndikumauza anthu kuti mudzagula fetereza 4000 ndi kanthu lero akukana now abwera ndi lonjezo lina akuti 500000 makanda account koma ana amenewa adzalandira 2043 akumvetsani bwino kwambiri ndi za fetereza otsika mtengo mcp sidalonjeze nde kuli chonchi mcp sinalonjezepo fetereza wa 4950 waja mcp never promised that thumba la fetereza lija 4000 nkanthu pamenepo pali bwino twani pali bwino wani
odziwa kafukufuku akunena kuti dpp ikuwina chisankho mukayang'ana zipani zonse chimwendo banda atupele muluzi daliso zolowere and the whole utm akuchita blame peter mutharika amalawi pa ground akuchita blame chakwera poor governance nde inuyo mudabwe zipani zotsutsa boma the so called opposition chifukwa awa sotsutsa boma ayayi amenewa ndi aganyu pa chingerezi timati ma agent atupele muluzi akanakhala opposition bwenzi akutsutsa chakwera 5 years osamangobwera pa kampeni kuti asokoneze daliso zolowere the so called daliso kabambe ameneyu ndi munthu omvetsa chisoni anatenga chipani cha masiye munthu wake anaphedwa ndi mcp iye akupita ku mcp komweko ndikukatenga ndalama kuti azitukwana apm kodi apm ndi amene amalamulira dziko
tinanena tidzayamba mamega farm lero ndikunena panopa tili ni mamega farmers ali mang'onoang'ono oposa 800 mamega farmers ali mang'onoang'ono
akuluakulu kodi si achimwendo omwewa amatiuza kuti akhazikitsa mamega famu ang'onoang'ono lero chimanga chikusowa mumba anachita ban importation admarc ikugula chimanga ku tanzania mbuyomu chakwera anauza alimi mugulitse matumba awiri achimanga mukagule thumba limodzi la fetereza ndiye timafunsa ngati boma likugula chimanga ku tanzania munthu wakumudzi akachipeza kuti chogulitsa kuti akagule fetereza purezidenti ameneyu amalenga wakhala akugulitsa fetereza modula zaka 5 lero tikupita ku chisankho kwangotsala masiku 12 akufuna kutsitsa akuti kukopa anthu kuti amuvotere akangowina ayambirenso kuwazunza ndiye timanena kuti amalawi tisamale 16 septemba tisataye nthawi ndi mabulutu voti ndi chimanga komanso
ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pa bokosipa tikangoti chani koma chochongacho chisakapitirire kunja kwa bokosi tikugwirizana amene sitimadziwa kulemba akakatiikira inki mkati mwa chala tikalowe mkabokosimo nkukangoti chani osakayerekeza Kuchonga adadi winayo ndi kumkhwatcha ndiye kuti voti yanu sakaiwerengera. Ku Rumphi, Vitumbiko Mumba amanena kuti dpp ikusowetsa shuga ndi simenti. Ndiye muyang'ane kudera kwanuko chimene chakwera ndi simenti yekha ayi, mchere, mikanda and even zibwende zakwera mitengo. Venda wapikula nthochi modula. amumba kuchita fosi kuti agulitse motchipa akumachita kuyenda m'masitolo kuopseza mwini kodi boma limayenda choncho mavuto onsewa akubwera chifukwa cha kusowa kwa forex devaluation of kwacha mbuyomu achakwera amatiuza kuti akagwa mafupa komanso atseka mabowi lero 2025 akupanga blame dpp komabe malawi tisadandaule chifukwa apm atiuza kale kunena kuti akangolowa m'boma choyambirira apeza forex kuti zinthu ziyambenso kuyenda bwino
choyamba the first thing ndi forex. First thing pakhale forex kuyambira 17 September anthu azipeza ndalama zakunja kuti azigwiritsa ntchito komanso kuoda kuoda zinthu za kunja zimenezo. First program ndi forex.
Lazarus Chakwera ndi Vitumbiko Mumba mmalo mopeza forex akulimbana na business.
Ena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga muja amakwezera daladala shuga, ukwezera daladala simenti, ukwezera daladala zinthu, kumangoti kukweza tsiku ntsiku Koma cholinga inuyo kuno mkwiye mtundu wonse chakwera mdane naye. Mtsogoleri amakhala munthu who takes responsibility. Mtsogoleri ndi munthu amene amatenga responsibility. Anzathuwa akukonda kunena kuti. Zinthu zadhula chifukwa akuti inu anthu amene mukupanga malonda akuti dala dala mukukweza zinthu. Zoona zimenezo? Kodi iwo mmene amalowa m'boma anapeza adadi atatsitsa inflation rate? kuchokera pa 23% anaisiya ili pa 8.62%. Iwo ayikweza inflation lero pamene tikuyankhula pano ili pa 38%. Ndiye nkumanena kuti inuyo mukukweza zinthu mukubisa zinthu akuti daladala mtsogoleri ameneyo